Ah, o nwere ihe m chọrọ ịghọta ghọta maka ihe m na-anụ maka Soyinka na otu nwatakịrị ha na ya bakọrọ ụgbọelu nwatakịrị wee jụ na mm, ọ ma- ọ maghị ahapụrụ ji Soyinka oche nke dịtụrụ windo nso A- achọrọ m ịjụ um, ma Soyinka bụ nna m ukwu Ah, mana achọrọ m itinye okwu ọnụ n'ụzọ abụọ o nwere ihe m chọrọ ịghọta ị ma na ọ bụ na enyocha na tiketi a ga-enwe nọmba oche ma ndị chọrọ ịba ụgbọelu enwe ndị oche ha bụ ịnọ windo nso ma ndị nke ha bụ ihe a ihe m chọrọ ịjụ ọ bụ na Soyi- nna anyị Soyinka ọ na o nwere ka o si na mm, o lezighị anya wee chọpụta oche o kwesịrị ịnọ ehe chọpụta oche- oche o kwesịrị ịnọ ka ọ bụ na mm, na mm, na gịnị meziri Ọ- ọ chọziri ime nke ehe, ma abụ m naija naija prọfesọ Ọ, nobel eh, prize gịnị manụ ehe whatever whatever achọrọ m nke a bụ otu mana m ịma ka i nezikwa okwu a anya ọ ka i nebazie ya anya mana m ọ ga-abụ ịzọcha em, ihe a na na- naija i jekwa ebe ọzọ ga azọ n'ihi na o doro m anya na ọ bụ na mba ofesi ihe dịka amerịka maọbụ na uk maọbụ na mba ọzọ ya nwa ga-anọkwa n'oche a sị ya nọrọ ọ bụghị eziokwu ka anyị gwa onwe anyị eziokwu o. nwa okorobịa ahụ kwa ọ bụ eziokwu na mm, obi adịghịkwa ya mma o. Soyinka amakwa ka that boy si kwado Soyinka amarakwa ka o si kwado mana iwe dị that young man n'obi but ọ bụkwa na nwa amadi eburole gị ụzọ nọrọ n'oche dịka onye nwere isi awọ ọ bụ na ọ gaghị adị mkpa ka ị nọrọ na nke ọzọ mana mana ọ dịghịkwa mma o but but but o nwere ihe nwokorobịa ahụ na-akụzi ihe nwokorobịa ahụ na-akụzi bụ na mmadụ ekwesịghị ịdị ihu abụọ maka na ọ bụ onye a ime ihe ị na-ekwesịghị ime ọ dịkwa mma n'akụkụ ahụ kama na o kwesịrị eh, ọ kwanyere nwa amadi ugwu dịka onye isi gị onye isi awọ mana ọ bụrụ na i lezie anya n'ihe Soyinka mechara kwuo Soyinka kwuru hoo haa sị na na ihe nwa okorobịa ahụ mere na ọ dịkwa ya mma o. kama na amaghị na o nwere ike mee ka ndị mmadụ gbakọọ ọnụ you know when people gathered together he was kind of embarrassed you know but as for the young man he even issue uh, kind of uh, introduced a discussion with the young man and they introduced uh, they discussed for a, a long time mana mgbe ndị mmadụ bịara gbakọzie gbakọzie ọ dịzị as if na na nwoke amarọzi ka o si kwado ịghọtago emechazie ndị soshal midia ndị soshal midia wee buru ihe niile n'isi na-achọ igbu onwe ha ụfọdụ sị na nwa okorobịa bụ onye nzuzu ụfọdụ asị na Soyinka mere nke ụfọdụ asị na o mere nke a mere nke a mere nke ọzọ nzuzu unu ma nke mechara mee Soyinka nara nwa ama- nwa okorobịa ahụ akara ekwentị ya ha abụọ na-akpa ị nọrọ ebe a na-ezuzu mụ na gị na-akpa nkata na-aba mba na onye onye mere nke a na onye emeghị nke ọzọ ndị mmadụ aghọtaghị m ihe ndị mmadụ na-eme ndị naija ụmụ soshal midia ụmụaka instagram ọ dị egwu n'eziokwu n'eziokwu ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ ahụ pasịtọ ya ahụ pasịtọ ọkwa ị ma na ọ ga-ekulili ya n'oche maka na ọ eh, man of god kulie ya n'oche ọ bụrụ onye were ya n'ọrụ ọkwa ị ma na ọ ga-ekuli ya n'oche maka na o che na Soyinka agaghị abara ya uru ọbụla Ah, nke a bụ na akpa gị ya mere o ji ekwechiri nke a bụ otu ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe meruo ya n'isi nke a bụ abụọ n'eziokwu ịgwa gị eziokwu ma ihe m ma ikwu n'okwu a ihe m chọrọ ikwu bụ ndị soshal midia drama karịa too much ngwa unu wele ka unu tiwo adio were mgbe m chọrọ ịgwa unu agwara m dị egwu enweghị m okwu ngwa ya dịazie ngwa daalụnụ